amwe bobo?
Sure. tabwerani tikambirane kaye ndakhala ndikusakani
Okay. si rafiki Rafi. rafi rafiki Okay, za rafiki izo tisiye kaye. Iwe dzina lako ndani? aise unamvapo linda umamudziwa linda eh, linda nabadwa ine kena kuzabadwa linda pano ndi wandidziwa nchifukwa chake ndikufunsa mafunso amenewo wandidziwa bwino bwino iwe ndi rafiki tiyambire pamenepopo iwe ndi rafiki eh ndikudziwa zonse zimene mukuchita ndi sister wanga umvesese kubadwa ine kubadwa iyeyo kwathu tili wana awiri okha ndiye kuyankhulako sikuti ndikupasa mantha koma ndifuna udziwe kuti ndikudziwa zimene mukuchita ine ndi mnyamata ngati iwe ndadusamo monse momwe mukudusa sungandipusise china chilichonse nde ndisazamve kuti mwasiyana ndaona mmene ukuonekera mavalidwe akowa chinsapato chakochi si tianyamata tongoseweresa atsikana eh? eh? inu si anyamata masiku ano maslaimu si inu maslaimu nanga choncho choncho mzep si mazepzep inu mungozepulazepula mtauni si choncho Rafiki,
Ah, okay ndukale kuti ndiyankhe e uyankhe. Nkhani yoyambirira wayankha kuti ndiwe Rafiki. Koma ufika Ndiye kwa- ndikulongosolera kunena kuti mtsikana ukuyenda naye Linda uja, ine ndi brother wake. e mwanena kale zimene- Ndiye ndisamve kuti mwasiyana. inuyo atsikana onse munapanga nawo zibwezi Iya. simunasiyane nawo Iwe iwe kwanu kuliko atsikana.
Tinabadwa anyamata tokha tokha. ehe nchifukwa chake ukunena zimenezozo unakakhala kuti kwanu kuli mtsikana bwezi ukuziwa zimene ndunene pa- ndunena pano Okay, Umvetsese? nkhani- nkhani yoti yani?
nkhani yonena kuti ngati ukuyenda ndi sister wanga uli ndi ma choices awiri either umusiye pompano kapena mpaka kumanda tikumvana Eh, mpaka kumanda imakhala ndi banja. ehetu mpaka banjalo nkhani yake ndi imeneyo mpaka banjalo chifukwa ndikangomvanso pena pake chifukwa pamenepa nkhope yako ndayiloweza nzakuombera tikumvana zikumveka Eh, zamveka bwana alright ziva koma izizi amene ku chiganizo ichi amene akupanga ndi Linda chifukwa iye uja ndi Ehe, wankulu eh, what I'm akufuna saying machiso.
is iye uja ni wankulu she's over 18 sangamangoyenda mtawuni mu ndi mnyamata wina aliyense ndiye ndamva kuti akuyenda ndi iweyo ndiye wavomeranso apa kuti ukuyenda naye Sis- sister wanga ndiye ndikulolani sindifuna kuti musiyane ayi za bobo even if you need my help bobo koma ndisamve kuti mwasiyana

chifukwa nyumba osati kulowa nyumba azikhala ndi ineyo ndikabwera chonchi mmene ndabwereramu ndizitsegula ndekha
Ah, za makiyi zomwe zilimbikira wa ah, ah. nanga simakhawo ndeka ndaza mbiri mpaka mwagula buu
ife tinakupemphani ndalama ya bizinesi munangoti ayi tiona mpakana mwagula buu

Naso. ayi si analira kusenda kumana ndaye ati brother wako kaya Mm.
Brother wanga? ka brother wako kena kake Ah, yosadziwika kake. Ndi brother wanga, ndi big brother wanga ameneuja.
sokuda iwe
ndi yemweyo eh anali pa galimoto anali pa galimoto ya ena black ina yake eh ndi yemweyo amene ndi brother wenu eni Mm.
kubadwa iye kubwera ineyo Mm. amati cha kumandiopseza ati
amvekere apanga zimenezo amati chani
Ah, okay nangano mundimitsa iwe nditafika Eh. ndi ndikuti ah eh bwanji ah ndamva zoti iweyo uyenda ndi sister wanga ndimufunsa kuti sister wako ndi uti ndi uti Okay. iwe unafunsa kuti sister wako ndi uti ndifuna kuti amutchule no munthu uyo no osati kuti no pali oh ndimadabwa eh osati tuli masisters anthu ali wangapo koma ndafuna kuti atchule kaye zina lako kuti ndimudziwe sinanga sinangakuvomera ndiye akutchula kuti iwe ati ayi ndine brother wake wa Linda mwakuti mwakuti ndamva zoti kuyenda ndi sister wanga ndimafuna ndikanenso of course umanango si chifukwa uone chifukwa ndimafuna ndimuone iwe si anakayamba kundiopseza ati uzangomusiya mwana kwathu ujeneyo nzapanga za iweyo chifukwa uzibweze mbuyo umangomupusitsa ee aone ndizakuombera azoona

sikanena chibwezi kaka ndikuopsezedwanso ayi asikana atakundiopseza mpaka anasa ayi amanditeteza osati amakuopseza chikondi olo chibwezi zimafunika anthu awiri ngati aweniwo atakanika kumvana palibe kuti angabwere wachitatu ndikupanga zoti mpaka nafe yoti yanjane ngati asemphana tikakambirane anthu awiri ndiye pamakhala ndikupanga. olo banja lija limakhala ndi ankhoswe chifukwa chani

Nini kama uzadi. Kani zake sozi. Tukamba zomwezo tu msalola zibana nalo welele ipo zimene. Zero zero izi zimapeleka zimaka fika kubanja mzee. Ngopanga cha kuti brother, ngopanga cha kuti brother. Sio se brother wako asa. Ndi basi balanga.
Ndamva jabu. Eh do.
Ndida ntipange tu zaja kujana.

ndikachani kakuoneka ngati kachani tikufunsa ndimesa kabwera ndi inu tangondiyankhani
aka ka kakutani
ino kachokoleti kameneko Kachokoleti kamene kachote? Eh, si- si ka- kapepa kachokoleti kameneko kundiyesa
kundiyesa inu ndine timagwiritsa ntchito imeneyi ndi chani chimenechi
ine ndikuti kachokoleti aka kulimbikira zinthu zopanda zopanda ntchito bwana amanama kuti ndi komwe amagwiritsa ntchito zimenezi abambo ine
ndikuti kachokoleti mwandiiwala
mwandiwa mwandiwa eh mwandiwa sorry mundiuza kuti komwe kachokera kameneka ko chocolate chocolate chakutiko
khalani basi

Oh. ine ndimadya ndatsekula mgalimoto whats the problem okay chocolate eh? chikuoneka ngati chocolate eh? abambo inu ndithu mwandiiwala ndipo mwaiwala komwe mwandi- munanditenga ineyo ndipo mwaiwala zonse zimene mumapanga zija ndikupwetekani ndikupwetekani musakhale ngati simumandidziwa ine ndi aisha kodi simunasiyebe zimenezo ndikuuzani ndimakupatsani ulemu vuta eish ndimakupatsani ulemu mwamva Ah, okay oho okay chabwino ndiye mupita kuti ndikubwera kuti ndikubwera mundipeza sinakhale nanu
mundipeza zimayenaso tsono iwe masuku kuthawa chonchicha bwa unguchoka cho ngati kuti wakwiya bwa ndakwiya umene inuyo ndimakuuzani kuti tisunthe pamalo pamene paja sipakundisangalatsa inu mangokakamirapo mafuna kudama ndeni ndisikana uja mtsikana woti amene anali pamene paja uja alipo angapo tuno oh pakoma eti sikuti alipo angapo pamene paja pamandikumbutsa zambiri mbiri zakale the perfume was getting to me and perfume amene ujayo perfume amene ujayo ngozoti ndinamumva kwa iwe koma si amene mtsikana wake nkhani 2021 ndiye
inetu nkhani sizisasayi Umafunsa. Ngati memory yabwera coz the perfume is coming to me ndakuuzani tiyeni tisunthe bwino bwino koma inu mukuti iyayi ee iyayi koma tikhale pomwe oo this place is nice inu mukuona ngati sindikudziwa kuti this place is nice ndipo kunoko unakudziwa bwa because you are the one amene umachito kunena zoti no let's go ku lavish it's really nice unadziwako bwanji Unadzi- unadziwako bwa Ndi- Ndikuti ndimaona tu ma social media mu. Ah. wekha wandiuza kuti ndifuna breather tikagone kwina kwache sitabwera kuno tabwera inde ndiye tinakhala bwinobwino kumene kuja pakabaa kawo kabokacha iye basi nyamuka mabwera kuno perfume komanso that's too much munthu ungathire perfume like that ndi yotchipa so perfume amene uja yet mm. it's too much n'kuona amene ukumukumbukira nanga munthu umakumbukira fungo fungo 2021 Oh, kusonyeza zoti you are very specific about the perfume you know the actual perfume and you know kuti amene ujayo ndolakwika atokawe ino nchifukwa yake ndima- ndimanena zoti kuti koyendayendako mwina ndizipita ndekha because these things zimandi zimandipanga affect my brain mentally even the baby mundipanga mundipanga mundipanga you know busy kwambiri my ukanakhala head. kuti palibe uyu ukanabwera wekha ndikungoti amadzi ukanabwera wekha Lero n'nakabwera ndekha kumene
ndipo kukhalira nawe kosowetsa ndi mailo khala kuti ndikumvera chisoni iwe ungakhale upanda ineyo iwe basi pamene paja atsikana aja basi azikuona ni azisangalala iwenso uzisangalala nawo asikanawo

kapepala kena kake ka plastic ka ndikachani kaya ndiko Mali safe, maja. yazoti solisiti kapepala ka plastic ine ndaiphera kunena kuti nkachokoleti iya chokoleti sichimaoneka chonchi amwene ine ndimati nditere mbama Si za mpira wa bambo Ndi- zake. iya, amwene kangati akutero koma ine Akutero, koma ine ndizimwa.
amwene ine ine ndikukumbukira kuti mwina ndikadya chokoleti koma ine wakeyo andiuza kuti ichichichichi so zaka mwe Akule.
Eh? Neza naye zatema.
Amwene. Ndimmenya tu.
Eh?
Ndimmenya amwene. Osatheka.
Ndichecha kundigwetsera pansi pa mpando amwene. Ukhale pompo usachoke undiuze. Ndiye umakhala ngati kuti. Ayi, mzimayi ofatsa uja wa. Aziziwa ngati no ali pa inquiry zija. Eh. Kuti yekha chair, yekha honorable members, yekha kufusa mafuso Kufusa mafunso foro. ziyankha Kuti kale. tizi amwene. Ndikusowa pothawira amwene. ndiye ndangoti eh apapa ndizivaya ndikubwera zimayi ofatsa uja kapanga zoyi otani amwene ndikhala ndikupiriratu ine kunyumba kuja timapiriratu ndiye inake anandithamangitsa ndi mpeni m'manja ine kutuluka pa geti paja ndilibe mayala kusana kuku kuli zipsera za mafoloko chani ya komaso zimamoto kuvutika ndese manene manje zimenezozo Eh? Mm. Amwene. Mzimayi uja komano mistake. Sure. Pamene pano pamene ndafika pano yeah. kuti ndinene kuti oh ndamusiya. Yeah. Eh. Sizitheka. Eh, we we mwaso ndi moto winaso. Mungozisiya basi zivutika chonchi. Eh, paja amati ndi kupirira.
Ndipo wayo mumangoona ngati amapirira.
Amwene. Komano panopo andimvera fungo sindipezekaso ndipite kwina kwake kukhwithima kuchinkhalango kuti mumuyambesa one week ndisakuoneka kwa khomo ndiye mukaona zangodula khositu
amwene kaya kuti andino kaya Chifukwa ikuoneka kuti sinathe. Chifukwa chiti wandiuza kuti undipezanso ndili pano. Nsomba zimenezi amatero kapena Yeah, ndi munthu ujatu zimene sinanene ndi mmene amachitira Aka- palibe kuti nkakang'ono zokambirana zimathera kumenyana ma- osenso kumenyana koma kumenyedwa amanditchayatu amwene ndikuuzera amandimenya munthu uja
so kama kuchenjera kusema komano unaenda 2 years iyi ka 2 years aka kakavaya aka eti ya ya mwene Olo- olo- olo- mwama olo unakhangati iweso ukhoza kumana Kuja. nazo eh kuja amakweratu amene uja kuja amayaka moto oh ali mumangomuona Ife- munthu uja mumangomuona ngati akamaenda Ife- tayo pamene ndimakhala kuti manje ndamudekhetsa chanchani koma ikangoti ikwere eh ala two years iyi anali bobo after ena ake timalangizo timatherapy chanchani anadzadekha apapo ndiye sindidziwano wazitenga kuti ndiye pano pakuoneka no wabwera no pa level inano tsopano ndiye apa pano mutani Mu- mubwerera kunyumba Eh, panopo sindikavayeso amwene panopo ndi eh ndiona kuti nditani ndibvaya ku deni kwanga kwina kwake uko apapa sindingapitenso kunyumba yayo Ola, sibanja muli ndi nyumba Ah, Ndifala ndi kuti pano andimvera fungo. uli pandima. panopo ndiye andimvera kufungo amwene Eh? ayi mzimayi uja amwene ale wandipanga nkhaza mwene mpaka Ah, kutenga wanakuona tu ndaenda wapasitu ndiona ngati zi- ako mazi amwe zina zino zopewekatu zimenezoto

eh? eh, amene ndikangova papa nde wabwerano komano inenso ndivale zilimbe napapa ndetizionetsana onezaniza ndifuna kuona kuti tsiku lina zandivula zatu Eh, ayi, kwambiri ito Mm. kwambiri chifukwa ngati mukamba za mafolo kumbuyo kuti ndio madziwa folo kwaija ili nditi manu folo Eh. akakulokhiya kamodzi ndi mwakhati wakachita pano angati Eh. folo ndi kumbuyo kuzilipo tu amakonda kumbuyoko kaya Kuti- kuti kuti chamba kuti tisamaone kuti chani ka kuti kuchakuno tisamaone aya amene amene uja
eyaya koma amwene nde poti kodi anthu akuluakulu samakhalanso ndi ankhoswenso anthu onse si Yeah, inu eh, tsono imene ndiyambira pati ndikamuza ndani imene ndothana nayo imene Zoti munthu imene wamkulu samakhala ndi anthu onse imene ndithana nayo ndekha amwene Eh. eh eh tiyeni basi ngomenya mashoti muziwale ine kopita poti po- kopita muli nako
okay amwene amwe pepani ndithu ndi apa bwanji kukhalitsa apapo ndiye kuti kangodaula tikhoza paya kwa edu komweko eh fane basi timafuna ndizangokuuza zimene ziziti zachitika ku deniku apo bo ndipo chosamachedwa amwene aka- aka- akamuza mchema luja ku deni ukanguza kuti nkhani yake ndili eh komano ubwana wake sinavomere kuti chanchani
koma zomwe ndikudabwa ineyo munthu wamkulu mukamanamiza za chokoleti Nkhani ndione iyi- chikuoneka kuti si chokoleti nkhani ikhala ndi mathero ikhala ndi mathero tithana nazo amwene of course palibe chosatha
okay dziko ndi zinthu zake
bwanji chimwe muchidza mama sikunade sikunade chiri kunja unali ndi mkwiyo munthu pompano mambo kusekere nanu Hmm? Mhm. Eh, hmm. si mabodzatu tsimikizani kuti Esinati Chilimamtedzatu dzina pamwamba paja nifu
chilima mtedza osati mpunga iye ngatayi chilima mtedza ine nde ndine chilima mpunga esinati chilima mtedza dzina lake pamwamba chona ndife sindinalivapo ndi limenelo lili pamene pali phuli phuli maina atuluka ku nifu eti ndipo si dzina limodzi ati adalembetsa maina 4 chilima mtedza chilima mtedza chilima mtedza no siyanasiyana mudziwa ine ndimaona ngati kuti ndi za mabanki nkhonde zokha zija zoona kuti munthu umatha kulowera maina olo 4 you know Mm. koma nifu esinati
ijenisi liko mwanayi mupatsa nda Asha- ashado ajawa akutitu kamata avakali mozambique eh, Ayi.
tawa. osateka Yeah, so- ayi mm.
Sakuonekadi.
Mm, ashado alipo ashado alipo Ashadod alibetu passport amene uja sangapite kwina kulikonse. Mwina ayenda mumaduli. Koma ati ankafuna kuti adziponye ku mtsinje wina wake uko. Kuti atani? Amathawa ngongole. Kodi Amafuna atani? ngongole zikuwapanikiza? Afuna atsogole?
Amafuna basi angotsogola kakumane naye mwachangu.
kumene Nde zakhala bwa. kuja Mm.
anagwera pa mchenga mchenga ama- ama- amaunjika amaunjika anyamata uja kuti phuu pamenepo sungavulale iwe. olo osavulala
osavulala yashalo kwakuti ndi tambwali Nde zakhala bwa. amaona ngati afa alipo Ndata- amangothawa ndinamva ku Mozambique ayi sanapita alipo alibe pasipoti Koditu ku Mozambique siumangopita ngati wakwera kabaza kungowoloka kukhala ngati ukuwoloka Zoona khwawa. alibe passport iwe ukudziwa bwanji?
Ah.
Koma inetu ndimakhala ndi information. Bank ya information ndi ineyo. Ukamamva FBI nchifukwa chake ndimadziwa kaya zomwe umachita. Ndi ineyo. Straight.
kwakuti amafastira kani mafana tapita so pangu tatiyeni kuja masiku pitani mukakumane atsikana aja. fozi gona So I'm just here enjoying basi is my fine life. Tingo- tingo- pitani musanyanyale nanga simwauza kale kuti mubwera hayi ndi ndi anthu anga papa siyeza ndi anthu anga aw- Mm. awiri awiri nanga zimavuta pati two in one
you never know mwinanso ndi three
never know ndi zambiri zimatha kuchitika
ma twins Sharp, thank you. Eh eh. Ndikuona lero anthu sanafike. Sanafike. All right. kalista sopano una- unali pa holiday bwana Hayi, nali- masiku mabwa sindimakupeza oh unali pa shift ina drink yanga si ukuidziwa ka Ah, manje. alright Kapena mufuna usiti? hayi ndipatseni ungoyika mu glass basi alright Hi Linda. Hi.
Ah, ah. Ndati kodi anthunu mukakolola muli ku sukulu? Hi.
Apitatu kokolola ndi masteni. Kodi apa kukakolola?
Alright, iwe zokololazo ulibe nazo ntchito. Ndinali ndi popita pena pake. Alright.
Koma zikuyenda. Ah zikuyenda. Padutsa nthawitu. Eh, yambiri. I was really looking forward kuti tikumane catching up komano ndi nthawi ndikuona ngati ma appointments anga sizitheka chabe pati.
pena pake ndadusa pena pake adusa pena pake sungalongosole ndapita kwa boyfriend wanga uja. Ah, nakumana nayetu lero kanzako kuti boyfriend okay it's okay kuti sinanga wakuuza kale mwina mbale wanga ndinamuuza kuti inu mwayambazi as long as ndaziziwa sizikutha ananena ka anandiuza kuti this is forever ananena ananena koma ineyo ndiye ndimadabwa kuti munanena kuti mpaka kale mpaka nanga ine nditafuna kumusiya kodi anthu mukayamba mmayamba kuti mukungoyesera masanje ndi zenizeni zeni zimakhala kuti ndizeni ehe izi zikhale zenizeni chifukwa mwayeseratu kangapotu and you know it

tinkakondana tinkamvana Mm, kuba kumvanatu sikokwanira chifukwa uja ndi mzungu iwe ndi munthu so munthu ndi mzungu chances are higher sizinakayenda mwana akangokuuza uzangomva iyayi akapanga timaproject wapita kutisiyira kuno tazukulu kuno ife tizithamangathamanga kuti tizigwira ntchito zina ndi zina thandize masteni aja nde tiyambenso tazukulu topanda nde akhale mzungu ndi iwe kankaladitu kamene kativuta kuyang'anira sono tiiwale onsewa ine ndavomereza uyuyu rafiki mumvetsetse ndachita kumuuzanso kuti izi sizikutha kaya afuna zithe sizatheka iwenso mokambira sizatheka chifukwa ndadziwa tikumvana Chabwino ndamva. alright ufuna drink Ayi drink ayi. alright Nduthamangiranso pena pake ndinangodzatenga ndalama munandiuza kuti ndibwenzerenge.